Fáilte go dtí Cruthaigh, an podchraoladh a thugann léargas ar scéalta na gceannródaithe atá ag tógaint tionscnamh agus gnólachtaí uaillmhianacha trí Gaeilge. Is mise Daithí de Buitléar, Clárbhainisteoir ar Gaeilge 365, clár nuálaíocht teanga Údarás Áitiúil Baile Átha Cliath.

Bíodh sé trí cúrsaí gnó, cúrsaí pobail nó seirbhísí poiblí, feictear dúinn arís agus arís eile go dtarlaíonn draíocht nuair a nasctar an Ghaeilge leis an gcruthaitheacht. Táimid ag tús ré na cruthaitheoirí, daoine atá ag tógáil todhchaí leis an nGaeilge mar chroíphointe di. Foghlaimeoimis óna chéile agus cruthóimis le chéile í. Más mian leat caibidil nua a oscailt i scéal na Gaeilge i mBleá Cliath, bí i dteangmháil linn. Táimid anseo chun tacú leat. Inniu tá Seán Ó Dálaigh linn. Is innealtóir é Seán ó Bhleá Cliath a thosaigh ag obair do Chomhairle Cathrach Bhleá Cliath 2022 agus atá fós i mbun oibre ann. Tar éis beagnach ceithre bhliana sa Roinn Iompair, sa Roinn Iompair agus Seirbhísí Phoiblí. Tá sé anois, mar chuid dá dhualgaisí agus den obair atá sé a dhéanamh, ag obair ar an tionscnal Binsí Comhrá, ag cur spásanna labhartha nádúrtha ar fáil do phobal Bhaile Átha Cliath le tacaíocht ó Gaeilge 365. Fáilte isteach, Seán. Go raibh maith agat.
Iontach a bheith anseo. Oh, go raibh maith agat. Go raibh maith agat féin. So, Seán. b'fhéidir tosnaigh as le do le beagáinín em faoi do scéal féin cos eh tá tú anseo inniu agus is is i nGaeilge atá muid a labhairt ach is cuimhin liom an chéad uair gur bhuail mé leat b'fhéidir dhá bhliain ó shin em is dócha dá ndéarfainn leat bheadh tú i do shuí ag déanamh podchraoladh iomlán i nGaeilge bheadh tú ag rá bhuel no chance Daithí.
yeah like I don't know like like thosaigh mé ag foghlaim an Ghaeilge just kind of ina dhiaidh na hArdteiste just chun é a choinnigh suas mar like ní raibh mé ag lorg é a é a chailleadh. So um you know fuair mé Gramadach gan Stró, rith mé trí sin agus um you know ina dhiaidh an coláiste um thosaigh mé ag déanamh eh ranganna oíche i Gaelchultúr agus ansin thosaigh mé ag yeah just kind of choinnigh mé é suas ar aon nós agus mar sin de you know ní raibh mé ag lorg an teanga a chailleadh mar like ní raibh a lán deiseanna agam é a úsáid so just like just ar mo stuaim féin just coinnigh mé é suas agus yeah rinne mé na na ranganna oíche agus ansin you know tháinig deis suas dom clár fiontraíochta you know leatsa an Comhairle Craiceáilte Agus ghlac mé leis sin, so sin. Agus díreach do daoine, b'fhéidir nár chuala riamh cheana faoin Chomhairle Craiceáilte, b'fhéidir inis do dhaoine beagáinín cad é an Chomhairle Craiceáilte. Yeah, so sin clár fiontraíochta agus nuálaíochta atá ar siúl sa Chomhairle Cathrach. So, you know, tagann dream daoine isteach agus ansin, you know, bíonn gach rud trí mheán na Gaeilge agus. is féidir, bhuel, is féidir linn like smaointe a chur le chéile chun an Ghaeilge a chur, cur chun cinn sa, sa, sa, sa chóras poiblí. Ana mhaith, ana mhaith. So, abair, anois cuimhin liom, is dócha, an tús nóiméad, ise ag breathnú ar, ar an tús, le le binsí comhrá agus agus d'fhoghlaim mé ceachtanna luachmhar uait Seán. So leis an Chomhairle Craiceáilte is clár mar a luaigh Seán forbairt nuálaíocht atá againn de bhaill foirne atá ag obair sna húdaráis áitiúil, daoine a bhfuil Gaeilge acu, ag múineadh scil na nuálaíochta dóibh le gur féidir leo deiseanna a aithint mar chuid dá n-obair féin nó na cineál rudaí a bíonn siadsan. So Seán tá. Tá an post atá agatsa is innealtóir tráchta thú? Yep.
Sin é. So mínigh do daoine cad a dhéanann innealtóir tráchta. Innealtóir tráchta, so you know, oibrím le gnáth rudaí ar an bóthar, so comharthaí bóithre, línte ar an bóithre agus you know, scéimeanna páirceála freisin. So bíonn tusa ag oibriú amach b'fhéidir cá háit gur chóir go mbeadh na línte buí dúbáilte nó cá háit gur chóir go mbeadh comhartha nó cá háit, ok, so rudaí den tsórt sin. Agus so ceann de na rudaí is cuimhin liom bhíomar ag caint agus, you know, b'fhéidir daoine atá ag plé le cúrsaí spóirt nó cúrsaí pobail nó forbairt eacnamaíochta, bíonn nasc ana soiléir idir an obair a dhéanann siad agus na nósmhaireachtaí teanga atá ag daoine. Agus kind of is cuimhin liom ag plé leatsa agus bhí mé ag rá, bhuel, B'fhéidir, Seán, like, beidh tusa in ann breathnú ar deiseanna eile lasmuigh de kind of do scóip oibre agus dúirt tú, well, hold on, like, tá a lán deiseanna laistigh de de mo scóip oibre. So, inis dom beagáinín faoin kind of caoi inar fhorbair tú an smaoineamh do bhinsí comhrá. Bhuel, thosaigh sé, ar dtús bhí mé ag lorg bóthar Gaeilge a dhéanamh. So, mar a dúirt mé, oibrím le línte bóithre agus comharthaí bóithre agus bhí mé ag smaoineamh an féidir liom bóthar iomlán a thabhairt don Ghaeilge sa chathair, you know, áit éigin, pé áit, just chun an spás a leagan amach. mar is gnáth rud é sin a dhéanaim gach lá so. Agus is cuimhin ag an am sin bhí tú caint you know b'fhéidir bheadh spotaí ag stad an bus a rá seas anseo má theastaíonn uait Gaeilge labhairt le stráinséir, b'fhéidir bheadh an comharthaíocht i nGaeilge as gach saghas rud ach ansin you know kind of caithfidh tú you know chun chun bogadh i dtreo aon chineál fís, caithfidh tú tosnú áit éigin agus, agus leandáil tú ar binsí. So, inis dúinn beagáinín faoi kind of, is dócha, cén fáth binsí agus b'fhéidir mínigh do daoine cad é binsí comhrá? Eh, bhuel, binsí comhrá, sin as Béarla just conversation bench nó chatty bench agus leis an bóthar Gaeilge bhí mé ag lorg rudaí a chur ar an bóthar chun comhrá a spreagadh so bhí mé ag smaoineamh faoin réimse poiblí, agus you know mar a dúirt tusa you know bhí muid ag lorg spotaí a chur ar ag stad an bus you know mar shampla you know seas anseo más maith leat an Ghaeilge a labhairt le pé duine eh bhí muid ag rá faoi asphalt art nó ealaín ar an bóthar so you know mar shampla you know just píosa mór ealaín ar an bóthar um, you know tá samplaí de i Nua Eabhrac agus i Londain agus freisin agus faoi dheireadh tháinig mé ar Chatty Benches so sin sin tionscadal atá ar siúl sa Ríocht Aontaithe agus sa Danmhairg freisin agus tá siad ag lorg kind of daoine níos sine a chur sa just just sa sráid agus you know ag cruthú spásanna inar féidir leo suí síos, a scíth a ligean agus comhrá a bheith acu. agus cinn linne is b'fhéidir ag dul i ngleic leis an kind of tá uaigneas ag méadú i spásanna uirbeacha agus an rud is dócha leis na chatty benches is an féidir linn binsí poiblí a athshamhlú mar áiteanna a spreagann daoine chun teacht le chéile. Yeah agus thosaigh sé ina dhiaidh na paindéime so you know ní raibh a lán daoine agus go háirithe daoine sine ní raibh siad ag dul amach agus ní raibh a lán comhráite acu agus mar sin de you know bhí bhí comhairlí éigin sa Ríocht Aontaithe ag lorg é sin a réitiú agus mar sin de spreag spreagadh an chatty bench. Ok, ana mhaith.
Yeah. Agus an smaoineamh a bhí agat mar sin ná em, go mbeadh, in ionad go mbeadh muid ag leathnú sin em, agus gur gur ag spreagadh comhráite i mBéarla le líon na ndaoine atá ag iarraidh deiseanna a bheith acu chun an Ghaeilge a labhairt i mBleá Cliath ag dul i méid i méid i méid, cad ina thaobh nach féidir an fiosracht i leith na Gaeilge a cheangailt leis an smaoineamh faoi na chatty benches agus agus binsí comhrá a dhéanamh. So, inis dúinn conas a bhreathnaíonn binse comhrá do do dhaoine nach bhfaca ceann go fóill, b'fhéidir mínigh cad atá i gceist go fisiciúil le ceann? Bhuel, rinne mé píosa taighde agus like you know bhí bhí cúpla binsí comhrá curtha isteach in Éirinn you know sna sna blianta um, ag. like roimhe roimhe seo ach em ní raibh tionscadal like iomlán atá déanta acu agus like bhí sé kind of one and done em mar a deirtear so agus i i mBaile Átha Cliath níl aon ní raibh aon binsí comhrá nó chatty benches agus you know fuair mé amach faoin chatty benches sa Ríocht Aontaithe agus you know thóg mé an smaoineamh sin agus rinne mé pivot leis don Ghaeilge agus mar sin de spreag spreagadh ann binse comhrá ginearálta don Ghaeilge.
Agus do dhaoine nach bhfuil ceann feicthe acu, conas go mbreathnaíonn siad go fisiciúil? Oh yeah, yeah, so tá comhartha curtha ar an binse ar an droim agus comhartha an-deas agus yeah is féidir leat just é a a fheiceáil. Tá sé go soiléir go leor ach is gá duit like you know dul suas agus tá píosa téacs scríofa ar Binse Comhrá, suí síos má is maith leat an Ghaeilge a labhairt le pé duine i d'aice. Ana mhaith, ana mhaith. Agus abair conas, inis dom beagáinín den faoin saol mar a bhí sular thosaigh tú ar an aistear seo, like ar bhraith tú, ar bhraith tú, so you know níor thuig mé fiú is tá aithne agam ort le tamall, níor thuig mé you know gur duine thú a bhí tar éis a bheith ag déanamh ranganna oíche sa Ghaeilge ón uair gur fhág tú scoil, gur bhraith tú go raibh sé an-tábhachtach go coinneodh tú teagmháil leis an teanga in ainneoin nach raibh an oiread sin deiseanna timpeall ort. Is dócha, an bhfuil. binsí comhrá, an bhfuil sin cineál mar, mar freagra ar an aistear sin, you know, as in gur, gur aithin tú nach raibh na deiseanna seo ann do dhaoine cosúil leat nó you know, cárbh as a, a tháinig an spreagadh is dócha? Bhuel,
you know, bhí mé ag smaoineamh air agus is léir go bhfuil a lán ócáid ar siúl don Ghaeilge agus sin ar fheabhas ach, you know, tarlaíonn a lán comhrá i do ghnáth saol. you know gan ócáid ar bith agus you know is breá liom ócáid Ghaeilge you know sin soiléir ach you know bíonn a lán daoine just ag ag labhairt i do chuid gnáthshaolta agus um, you know tarlaíonn na comhráite sin you know ar an bóthar, sa páirc, sa sráid, sa siopa agus bhí mé ag smaoineamh le like, an féidir liom an féidir liom smaoineamh a chur le chéile chun comhrá nadúrtha a spreagadh, just ar an sráid nó sa páirc mar a dúirt mé agus mar sin de ní raibh mé ag lorg like ócáid mar you know tarlaíonn ócáid agus ansin tá sé déanta agus you know you know like is is breá liom Pop Up Gaeltacht ar ndóigh ach you know sin Pop Up so is gá don Pop Up Gaelta you know pop síos arís you know. So, mar sin de, bhí mé ag lorg, you know, rud éigin buan, nó píosa infrastructúir a dhéanamh, agus mar sin de, yeah, just kind of spreagadh an Binse Comhrá kind of go nádúrtha. Ana-mhaith, ana-mhaith. Agus abair, nuair a thosaigh tú ag labhairt le daoine, a rá, look, tá an smaoineamh seo agam, you know, tuigim go bhfuil sé píosa craiceáilte, like, abair, an chéad uair gur labhair tú le do bhainisteoir faoi, cad a dúirt do bhainisteoir leat? Bhí sé, bhí sé ar bord, just, just go hiomlán, just lean é, lean ar aghaidh agus ehm, you know, ar ndóigh, you know, coinnigh suas do ghnáthoibre but like, you know, má, más féidir leat, you know, an féidir linn cabhrú leat? Agus bhí siad, bhí siad ana-cabhrach dom, bhí siad i gcónaí ag, ag roinnt smaointe liom agus bhí siad ana, ana-tacaíocht. Ana-mhaith, ana-mhaith. Agus so na céad céimeanna, so nuair a, nuair a thosaigh tú, amach. So bhí an smaoineamh agat ach ansin bíonn an rud ann conas go bogaim ó smaoineamh go dtí gníomh. So so cad iad na na céad céimeanna praiticiúil a thóg tú chun seo a chur ar bun? Bhuel bhí an ceist againn ar dtús agus you know deirim againn so bhí foireann beag againn so bhí mise, bhí Oscar agus ár dearthóir Robyn. So thosaigh muid you know cruinniú tosnaithe agus kind of leagann muid an smaoineamh amach agus dúirt muid ar dtús like is gá dúinn suíomhanna a roghnú don tionscadal. So rinne muid píosa taighde, fuair muid na sonraí ón daonáireamh 2022 agus fuair muid amach Cé chomh láidir a bhíonn an Ghaeilge sna ceantair difriúla sa chathair? Agus fuair muid amach, you know, is innealtóir mé, is breá liom Excel maith agus rinne muid Excel maith, ar ndóigh, agus fuair muid amach an Ghaeilge sa méadar cearnógaithe sa chathair agus mar sin de roghnaigh muid na ceantair is láidre sa chathair agus mar sin de. You know, roghnaigh muid fiche suíomh chun iad a chur isteach. Ok, ana-mhaith. Yeah. Agus conas den, so, bhí, bhí tú ag obair le tacaíocht ó Ghaeilge 365, bhí tú ag obair le eh, Oscar a bhí in ann píosa kind of comhairle a thabhairt duit agus Robin a bhí in ann cabhrú leis an dearadh agus gach rud, ach ansin you know, bhí ortsa dul amach agus teacht ar na, na binsí agus na daoine a bhí sásta an, Yeah. eh, na, na binsí em, a chur ar fáil agus gach rud. So, so conas, eh, cé mhéad binsí atá agat anois? Tá ocht agam anois. Ocht anois, Yeah, right. So, yeah. so conas gur aimsigh tú an ocht binse sin.
Bhuel, scéal fada atá é, ach thosaigh mé, thosaigh mé just ag dul timpeall sa chomhairle, so, you know, tá a lán teagmhálaithe agam just ó mo saol oibre agus just thosaigh mé ag cur isteach air, like, an féidir liom comhartha a chur ar suas ar bhinse? Agus de ghnáth bhí an freagra ná, níl, like, you know, ar aghaidh leat, but, nó like d'aimsigh mé duine amháin i Ballyfermot, bhí sé ar bord, just dúirt sé yeah, you know, seol é liom agus uh, is féidir liom é a chur suas. Bhí sé sin i séipéal Iosóid agus an sin um, yeah, you know, bhí bhí an ceann i Séipéal Iosóid an, an chéad ceann a chuir muid isteach, so bhí sé sin an binse píolótach uh, mar, mar dúirt muid. Agus ansin, you know, nuair a bhí ceann déanta againn, bhí sé, bhí sé sin ag, like, i bhfad níos éasca iad a chur isteach mar, like, bhí sampla againn. Like, roimhe sin, like, bhí mé just ag, ag seoladh ríomhphoist le, like, you know, dearadh, you know, like, kind of dot jpeg leis an chomhartha agus, like, oh, an féidir linn, like, you know, dá raibh na comharthaí déanta agam nó níl siad déanta agam, but an féidir liom you know do bhinse a úsáid agus just d'éirigh sé i bhfad níos éasca nuair a bhfuair muid an binse píolótach déanta. Ana-mhaith, ana-mhaith.
Agus ansin, so an, arbh in an kind of plean i gcónaí like faigh rud píolótach agus úsáid sin mar chruthúnas le creideamh a thógaint nó you know ar athraigh do phlean de réir mar a bhí tú ag dul tríd? Em, Bhuel, d'athraigh sé go hiomlán agus ba ghá dhom a bheith like an-solúbtha mar like you know bhí mé ag lorg kinda cead iomlán a fháil ó you know an, na daoine ceart ach em you know níor, níor éirigh sé sin amach agus you know ba ghá dhom kind of just ceann amháin a dhéanamh agus ansin you know Scaip mé amach chuig em Páirc Naomh Áine agus Ráth Éanaí you know bhí duine éigin amach ansin em go hiomlán ar bord freisin agus ansin scaip mé amach go go Fingal so tá ceann agam i bPort Mearnóg, i Sord agus ansin em scríobh scríobh scoil Chill Fhionntáin isteach chugam chun é a chur sa chlós. just sa scoil so like yeah tá sé so tá sé amach faoi chrann sa sa sa clós yeah yeah. Agus tá tá siad ag scaipeadh go tapaidh so cé mhéad atá tú ag súil le bheith agat roimh deireadh na bliana? Eh, fiche. Fiche, ana mhaith, yeah yeah yeah. Agus fud fad an chontae? Yeah like you know scaipeadh scaipeadh maith scaipeadh maith. Ana mhaith, ana mhaith.
And ehm dein inis dom Cad é, ó thaobh do mheoin nó d'intinn féin, cad é an an rud is mó a kind of chabhraigh leat kind of san aistear seo?
Bhuel, you know, ba ghá dom a bheith oscailte chun athrú. Bhí sé sin an-cabhrach dom so, you know, is gá dom. like de ghnáth is duine réchúiseach mé you know sin soiléir but like um ba ghá dom a bheith you know i bhfad níos solúbtha ná ná riamh so like bhí mé bhí mé bhí mé ag fáil you know freagairt like níl níl níl agus just you know ba ghá dom just coinní suas leis you know gan aon Agus gan aon súil rud a tharlaíonn go minic like faigheann duine cúpla diúltú agus just deireann siad, ah, ceart go leor, like, tar éis duit do deichiú diúltú a fháil, raibh tú ag rá, ah, sure, look, sin sin, nó cad a spreag thú le kind of coinneáil ag dul go dtí gur aimsigh tú an kind of ceann píolótach sin? Bhuel, bhuel, bhí mé cinnte go leor go n-oibreoidh rud éigin amach, ach, like, ní raibh mé, ní raibh mé cinnte, you know, cén fhoirm a, like, a bheidh ag an tionscadal, so, like, nuair, you know, nuair a bhí mé ag dul i dteagmháil le daoine leis an chomhartha agus, you know, dúirt muid, dúirt siad liom, níl, like, ní, ní, níl cead agat mo bhinse a úsáid, agus, agus sin an focal, um, a, a d'úsáid siad, but, um, no, like, is, like, is gá duit just bheith solúbtha, ar ndóigh, agus just coinnigh suas, agus just, just liom féin, you know, bhí sé ana, ana cabhrach just a bheith, bheith oscailte chun athrú. Sin cad a deirim. Yeah, ana mhaith, ana mhaith. And then, I suppose, bíonn smaointí ag a lán daoine ach ní thosnaíonn siad riamh lena smaointí sin. So tar éis an obair ar fad atá déanta agatsa, cad a dhéarfadh tusa le daoine chun iad a spreagadh le gníomhú?
Bhuel, déarfainn, like, má tá smaoineamh maith agatsa, em, tá saghas dualgas ort chun é a bhaint amach nó é sin a dhéanamh mar, like, muna dhéanann tú é, seans nach mbeidh sé déanta riamh agus mar sin de, you know, tá a lán daoine ag lorg, you know, smaointe deasa don Ghaeilge agus, you know, is gá duit, ba chóir duit agus. Yeah, like tá dualgas ort, so lean ar aghaidh. Ana mhaith, ana mhaith. Yeah.
Agus cén scil is mó a chabhraigh leat an méid seo a bhaint amach? Scil na cumarsáide.
Yeah. Ar ndóigh. Bhí, like, is gá duit a bheith sásta cold call a chur ar duine éigin. Bhí sé sin ana cabhrach dom, you know, just, you know, daoine a raibh, b'fhéidir deis amháin agam like dul i dteagmháil leo just bhí mé just ar an ghuthán nó ag seoladh ríomhphoist chucu agus yeah like déarfainn scileanna cumarsáide bhí sé sin an rud is tábhacht. Ana mhaith. Is ar bhraith tú go raibh difear Abair nuair a ghlaoigh tú ar duine i gcomparáid ná le ríomhphost, ar bhraith tú go raibh ceann amháin acu níos éifeachtaí ná an ceann eile? Yeah, bíonn daoine i bhfad níos, níos deasa ar an ghuthán nó. Yeah, yeah, yeah. Sin cad a déarfainn ar aon nós. Yeah, so mholfá do daoine just glaoch ar daoine? Yeah, ní féidir leo like just níl just. you know, níl cothrom a thabhairt duit, you know? Ana mhaith, ana mhaith. And then abair ceann de na rudaí nuair a bíonn muid ag kind of plé le daoine atá ag déanamh rudaí an-suimiúil agus spreagúil trí Ghaeilge, and is dócha in aon teanga, ceann de na na rudaí a bhíonn ag roinnt daoine ná an rud seo imposter syndrome, an raibh sin riamh agatsa leis an binsí comhrá? Ar cheap tú riamh, ah, tá seo mar smaoineamh maith but ní mise an duine ceart chun é a dhéanamh? nó creid tú ionat féin i gcónaí? Bhuel, like, bhí sé bunúsach go leor. Like, like, bhí mé i gcónaí ag smaoineamh, like, níl mé ach ag cur comhartha ar binse, so, like, ní raibh fadhb nó géarchéim, like, féinamhrais agam, do you know, um, but, yeah, like, Just creid ionat féin. Yeah, creid Creid ionat tú, féin yeah. agus, you know, tagann an mhuinín leis an taithí, do you know? Ana mhaith, ana Yeah. mhaith. And so, cad ar mhaith leat feiscint leis na binsí comhrá ins na blianta amach romhainn?
Um, tá mé, tá mé ana oscailte, so, tá, like, bhí mé ag Fís 2026 san Ionad Comhdhála agus bhí a lán suim ann, bhí a lán, bhí an t-ocras ann agus bhí mé ana sásta é sin a fheiceáil, so seans go mbeidh, you know níos mó binsí curtha curtha isteach agam um níl aon cheann roghnaithe agam sa sa lár so níl aon binse agamsa you know uh, isteach sna canals so mar sin de you know má tá níos mó suim nó you know duine éigin amach anseo le maoiniú you know tá mé an-oscailte é you know ceann amháin nó dhá nó níos mó a chur isteach sa lár. Yeah agus is dócha you know mar a luaigh tú ceann de na rudaí atá an-suimiúil ná thosaigh tú ag díriú b'fhéidir ar binsí a bhí faoi kind of thionchar an Chomhairle ach anois feicimid an rud ag leathnú go dtí scoileanna, you know tá dreamannaí eile le spásanna poiblí faoina stiúir. Then cad a bheadh an aisling nó an brionglóid is fiáine a bheadh agat don togra seo?
B'fhéidir, you know, binsí comhrá sna tíortha eile, so, you know, d'fhéach mé ar duine éigin san Astráil ag labhairt Gaeilge le daoine just ar dhá chathaoir campála, so seans go mbeidh muid in ann Binsí comhrá a chur síos i gContae Coogee nó rud éigin mar sin. Yeah, déarfainn beidh a lán daoine ag iarraidh a bheith ar an installation team sin. Yeah, yeah, yeah. Ana mhaith.
And eh, so abair má tá duine éigin amuigh ansin agus tá siad ag éisteacht, tá fonn orthu rud a dhéanamh ach b'fhéidir ní ritheann aon smaoineamh leo, Bhfuil aon rud gurb aoibhinn leat dá dtosnódh duine eile é trí Ghaeilge? Bhfuil aon rud, oh jeez, ba bhreá liom dá ndéanfadh duine rud cosúil le X?
Sin ceist mhaith. Um, Bhí mé ag smaoineamh faoi like, I don't know, ionad siopadóireachta like, go hiomlán trí Gaeilge. Like, ba bhreá liom é sin a dhéanamh, you know, d'oibrigh mé i eh, Dunnes Stores cúpla bliain ó shin. Agus just like, ionad siopadóireachta again is rud éigin buan Is rud éigin mór é agus tarlaíonn a lán comhrá nádúrtha isteach ann so like seans go you know tá Nutgrove Shopping Centre ar díol ar 28 milliún so like má tá an má tá an airgead acu just. Tá súil agam go bhfuil an t-airgead. Cinnte, an-mhaith. Umm and then más mian le haon duine umm níos mó eolas a fháil faoi na binsí comhrá cén chaoi gur féidir leo sin a dhéanamh?